Cunferèntzia aperta de su sardu, ammaniada dae unu sòtziu chi at unu nùmene chi est totu unu programma, est Acordu, chi Sa punna fit cussa de custa cunferèntzia aperta de su sardu, sa prima aperta pro totus, siat pro sos chi an a coro sa limba sarda, siat pro cussos chi imbetzes mancari sun crìticos e cheren nàrrere su chi pensant, siat a sos chi. An unu carchi interesse ma mancari non si sun mai acurtziados e duncas aperta pro cussu e in prus in acordu totu paris pro pessare a su benidore de sa limba sarda como nde faeddamos chin chie l'at ammaniada, chin parte de sas pessones chi l'an ammaniada poi issos an a narrer chie sun sos atteros e sun Alexis e Manuela. Salude e Nos depies contare, prima de totus, coment'est chi bos at antziau a conca de fàghere una cunferèntzia aperta de su sardu, pro su sardu e pro sos sardos, pro totus.
Duncas, salude a totus. Duncas, cumintzamus de su nòmine, berus, cunferèntzia aperta. Poita? E poita sa cosa chi de sempri sa genti si chesciat apitzus de su sardu est propriu custa, ca su sardu fiat sempri una cosa unu pagu elitaria de de drumas piticas e serradas e duncas nosu eus pentzau de aparitzai una cosa noba una manera noba de castiai a su sardu de afrontai custu argumentu e duncas abeta poita poita incapas cussu chi est mancau in custus annus est propriu su cunfrontu su sa dibata abeta faci po faci ca sa dibata est sempri stetia fata naraus a pabas a pabas de is murus e non castiendi si in ogus E custa cosa fortzis at puru unu pagu cumenti nai postu unu frenu a s'andala de su sardu duncas pentzai una cunferentzia aperta est una manera po po provai a afrontai custu problema capiau a sa lingua sarda in manera prus moderna e cun d'una metodologia prus moderna chi funtzionat po tanti àteras cosas e nosu si seus naus poita no depit funtzionai po su sardu e duncas provaus a dda fai aberta e mi parit ca sa cosa est andada beni insoma s'arrespusta b'est stetia e duncas 'olit nai ca puru custa idea chi puru est innovativa at creau

Ecco, Emanuela at nau chi an impreau una metodologia noba, una metodologia moderna. Difatis custa fortzis est sa cosa prus bella no de de custa cunferèntzia, ca imbetzes de èssere semper sa solita cunferèntzia de una die intrega chin zente chi est sètia in d'una in d'una mesa e in de innantis faeddat pro un'uditòriu de zente e custa borta est una manera comente si no produtiva poi inclusiva ecco custa est sa sa sa paràgula zusta e como Alexis infatis ispieganos comente est chi l'azes ammaniada proite est una manera moderna custa de nos addobiare totu paris. E est una manera noa de s'atobiare e Ca su printzìpiu est cussu de s'orizontalidade, est a nàrrere chi totus semus inoghe impare, no b'at unu professore chi comente a dispensat letziones, no? E duncas semus totus impare pro traballare, nono pro ascurtare, duncas su pressupostu, pro nàrrere in italianu, est cussu de s'atividade, cioè no de sa passividade ascurtende, ma traballende pro agatare solutziones, risòlvere conflitos. Propònnere alternativas a unos cantos problemas de sa Sardìnnia. Custa cunferèntzia no est isceti de faeddare de limba sarda e bo, est a nàrrere sa sustàntzia de sa limba sarda, ma faeddare de sa limba sarda impare cun unas cantas problemàticas de su mundu sardòfonu. Duncas. Nois amus aparitzadu cun sa cunferèntzia seberende unos cantos panels, est a nàrrere unos cantos grupos de traballu, a pitzu de unas cantas temàticas, pro esemplu su feminismu, a pònnere su feminismu, e forsis est sa prima borta in custas cunferèntzias, pro meledare, pensare proite is fèminas no faeddant su sardu, proite est una birgòngia pro una fèmina, mentres pro un'òmine est una cosa toga no E cosas de aici, duncas su sardu impare cun d'una temàtica e mi paret chi siat bellu de a veras de pòdere faeddare totus imparis in custos grupos de traballu cun sa gana, no, de agatare solutziones, de traballare e custa cosa segundu mei de esser totus egualis, duncas s'orizontalidade est una cosa bella ca semus una comunidade e duncas oje puru semus una comunidade, amigos, amantiosos e custa est una fortza segundu mei.

E difatis una cosa chi m'at ispantau meda est pròpriu sa pluralidade de temàticas, ca su bonu de sas bortas si faeddat de limba sarda e finit in cue e sos sos interventos sun mancari cada unu pro su chi faghet, inoghe invètzes sos temas fin diversos, diferentes e chi pertocan totu sa modernidade de su sardu e custa est un'àtera cosa chi sicunde mene tocat de sutalineare ca in prus de gèndere e limba sarda e de arte e limba sarda bi fin poi sos media e fintzas un'àtera temàtica chi insomma como est cantu mai atuale e fortzis sa chi prus nos depet namus interessare pro batire su sardu a esser limba moderna e de su venidore chi est fintzas s'istandardizatzione e ite tocat de fàghere pro incarrerare su sardu a èssere una limba moderna. Deo custa dimanda lia faco prima a Manuela, issa difatis est una giornalista, at unu giornale e duncas prus de àteros ischit comente su sardu podet e depet, est in gradu de faeddare de cosas fitianas, modernas, in sos giornales, ca pro iscrìvere in su giornale no est comente iscrìvere unu romanzu, una poesia, unu contu, ma tocat de àere un'ispecialidade no. Zertu, sì est berus, nosu eus sceberau totu argumentus naraus praticus puru no, poita forsis E puru chi si ocupat de limba sarda est unu pagu arrosciu de sa teoria, naraus aici no, e incapas est prus bellu a istudiai custas cosas biendiddas propriu a intro de sa sotziedadi de oi, poita poi su sardu si serbidi oi, no est chi si serbessit primu, cioè si serbidi a cumprendi cumenti oi podit essi de importu po sa modernidadi, poita una sotziedadi chi non sighit s'andala de sa modernidadi abarrat a coa Duncas, chi est berus chi obeus una sotziedadi bilingue in Sardigna e duncas obeus chi su sardu tèngiat paris dignidadi de s'italianu, depeus fai a manera chi custu sardu imbuchit in totu is àmbitus de sa sotziedadi. Duncas po custu nosu eus seberau custus argumentus, apuntu sa scola, s'universidadi, eus seberau de chistionai de gender, eus chistionau de comunicatzioni poita oi cumenti oi chene comunicatzioni no b'at nudda cioè est totu su mundu chi girat apitzus de sa comunicatzioni difatis deu cumenti fiast narendu tui fatzu custu de traballu fatzu custu puru de traballu e ogna dì mi depu mi depu ingegnai naraus aici po cumprendi cumenti custu sardu potzat acratzai beni in cussa chi est sa comunicatzioni, duncas cumenti podit veicolai beni is noas in sardu, cumenti unu messàgiu publitzidàriu podit arribbai beni in sardu, cumenti puru su sardu depit potzat intrai in cussa chi est sa vida de oi in sa televisioni, in s'arràdiu, ma puru apuntu me in sas retzes sotzialis chi oi cumenti oi deu biu ca

E difatis un'àtera cosa chi azes fatu est istada cussa de promòvere mescamente in sos social, comente as nadu, una paràgula chi oramai est intrada in s'impreu comune che a Facebook pròpiu sa cunferèntzia chin sas iscritziones, difatis su bonu de sa zente s'est iscrita online, in internet, unu muntone de zente poi lu depimus nàrrere e comente totu sa comunicatzione l'azes fata in sardu, cussu puru est una cosa de importu, duncas su sardu funtzionat!
Funtzionat bene meda E amus fatu totu in internet. Nois amus traballau durante meses, deo fia in Frantza, cioè totus isparghinaus in Sardigna, duncas amus traballau gràtzias a internet, gràtzias a is social, amus comunicau in Facebook, amus creau unu situ nostru web.
Naramus cale est custu situ.
www.acordu.eu chi est su situ web de s'assòtziu nostru e duncas amus istabiliu preiscritziones pro custa cunferèntzia, difatis forsis su noranta pro chentu de sa gente fiat giai preiscrita, però unas cantas personas si sunt iscritas custu mangianu. Internet finas pro su sardu est un'agiudu mannu a pitzus de sa de s'arte de sa musica Facebook in sardu Telegram in sardu duncas nois puru semus a intro de custa novidade naramus custu custu istrumentu prus chi totu de de de internet e deu cheria narrer icetti una cosa chi oje sa cosa segundu mei bella fiat cussa chi su panel prus gettonau pro narrer fiat cussu de s'iscola e de s'universidade e non cussu de s'istandardizatzione Cussu de s'istandardizatzione fiat puru un'ocasione meda de de de aunire totu custa gente a pitzus de unu una tematica de aici polemica però s'iscola e s'universidade e biere cussas professoressas cussos cussas giovanas puru chi cheriant faeddare de de limba sarda in s'iscola e in s'universidade nos ammustrat su bisongiu su bisongiu propriu de su sardu a intro de s'iscola chi est propriu su

Ehm, infatti sì, eh, una cosa bella, eh, a mime puru chi m'est agradia biende totu sos grupos de traballu, est istau chi eh, sos grupos fini formados de zente chi traballat in su sardu, eh, de zente chi o ca at a beru ecco est unu mastru, unu professore o unu giornalista o ma fintzas zente chi collaborat e no est su traballu suo pro faghere de su sardu una limba moderna, una limba de oje, una limba chi podimus si impreare in tottubu, una limba normale e custa segundu 'e mene est sa cosa chi fortzis s'ispantu prus mannu nostru in custa in custa occasione. Custu assòtziu non morit inoche, custu lu depimus nàrrere, ca custa est sa prima, su primu de medas addòbios. S'ispera est cussa chi s'an a fàghere semper pro mandare addainanti sa limba e pro traballare totu paris e pro fàghere a manera fintzas chi non petzi nois, ma fintzas àteros podant a picare custu caminu e azudare no pro facher manna sa limba. Est beru, su nosu naraus ca si seus unu pagu postus a servìtziu de sa limba po donai vida a custa cosa, ma no est chi sa seus meri nosu de custa cosa, meris innoi non nci nd'at a pati su sardu, sceti su sardu est meri in custu atobiu. E duncas nosu speraus chi de custa cosa ndi bessant foras àteras meda E difatis in sa sa mira nostra fiat cussa de ponni impari genti chi est amantiosa de su sardu, chi dda studiat o sceti chi ddu stimat, pròpiu po creai puru unu cunfrontu nou, unu diàlogu nou, a ponni impari genti chi mancai apuntu traballat in su in su matessi ambienti opuru genti chi non tenit mancu nudda nudda in comunu cun is atrus però chi tenit a coro sa limba e duncas cussu chi eus biu nosu oi est ca si funt giai creadas naraus relatas noas e cussa est sa est su cussu chi nosu boliaus s'ograda fiat cussa circai de torrai a ponni impari genti e torrai a donai unu pagu de fidùcia a sa limba, circai de cumprendi chi nc'est ancora genti chi olit traballai po sa limba e chi su sa dibata de sa limba no est acabada mali ma si depit torrai aberri propriu cun custa volontadi e cun custa mira comuna.

Una sì no un'atera cosa chi deo cheria narrer chi segundu me segundu me est de importu mannu est chi sun totu volontarios, semus totu volontarios ca amus a coro sa limba e fachimus custu traballu Ca a beru bi credimus, e un'àteru puntu mannu est custu, chi totus ant traballau de badas, chie at fatu su segretàriu verbalizadore, chie at fatu su moderadore, sos organizadores, insoma, totus a beru chin petzi chin s'amore pro sa limba sarda e custu puru a tempos de oje est una cosa de importu. Alexis cherias narrer una cosa? No b'at de narrer chi custu traba custu traballa custu traballu no finit oi e nois cioè custu est naramus unu materiale e su materiale de is moderadores e de is segretarios duncas est un'interventu unu pagu tecnicu però intro de is gruppos de traballu bi fiant moderadores e segretarios. Mescamente is segretàrios ant iscritu, trascritu, totu is interventos. Custos interventos sunt resolutziones de cunflitos, propostas, alternativas, comente naraiat, naraiat ainnantis. Duncas nois amus a fàghere una, unu traballu de racolta, unu traballu scientìficu cun Mongili chi est sotziòlogu, de racolta de custos documentos, una sinte, cioè una sintesi, una sìntesi de custu, de custu traballu e amus a presentare custu traballu e forsis a sa fini de freargiu in una cunferentza istampa chi at a èssere una, naramus, una xenia de testimòngiu de su traballu fatu dae is partetzipantes in custa cunferèntzia, ma puru una xenia de agenda polìtica, est a nàrrere puru unu mèdiu de pressione pro is polìticos chi potzant bìdere comente si podet traballare imparis pro sa limba sarda E forsis puru donare respostas, respostas a is polìticos chi mancai no tenent nemmancu idea o mancu cussèntzia de unas cantas problemàticas, su feminismu, su gender, s'iscola, innoi tenimus puru propostas cun s'iscola e puru pro s'istandarizatzione depimus bìdere comente est andadu su traballu. Duncas nois immoi depimus traballare meda meda meda, a su mancu unu mese.

Una cosa infatti deo però lu ch, deo la cheria nàrrere una cosa fortzis azicu in polèmica, ma non bi fini sos polìticos, cioè sos chi depian intèndere e depian partecipare, depian, namus fortzis che depian acollire Su pròpiu sa punna de custa cunferèntzia est su chi pessat sa zente, sa gana de sa zente de cherrer su sardu pro pòdere ammaniare polìticas linguìsticas de profetu issos non bi fin e custu lu depimus nàrrere non ca non los an invitaos ca sa cunferèntzia, lu torramus a nàrrere, fit aperta a totu, no ma naru, fit aperta a totus, duncas fortzis issos bi depian èssere, ma Custu est su primu passu e duncas deo poi cheria tancare chin d'una chin d'una namus chin d'unu meledu meu picande a esempiu Alexis, como Manuela est sarda est dae annos chi traballat pro su sardu, nos connoschimus e amus fatu batallas pro arribbare a ue semus arribbaos Ma Alexis no est mancu sardu, l'azes intesu faeddande su sardu, ma deo lu naro, est unu bantu pro issu aer imparau su sardu, ma deo lu naro pro totu custos sardos chi non bi creden in sa limba issoro, in sa fortza de sa limba sarda e chi nan, no ma io non l'ho imparato da piccolo e quindi ormai, comente chi siat una batalla perdia. chi si sun rendios comente a unu destinu, paret unu destinu comente si nat in italianu ineluttabile no, mentres amus bidu issu nd'est sa prova chi su sardu si podet imparare, si podet imparare bene, chi est una limba che a totu sas ateras, chi bi sun sas regulas de istudiare che a totu sas limbas e chi duncas intendende Alexis a beru si nat Nudda est impossìbile, duncas deo diat chèrrere tancare chin unu apellu de Alexis a sos sardos pròpriu chi si dian a pedes lestros, chi pro imparare su sardu b'at semper tempus. Naramus chi si l'apo fata deo, totus lu podent fàghere. Est unu pagu de curiosidade, unu pagu de gana, unu pagu de passione, unu pagu de traballu, antzis Meda traballu. E deo cheria nàrrere chi imperare su sardu a dies de oe est puru creare retzas sotziales. Nois nos semus conòschiu gràtzias a pro more de sa limba sarda, tue, Manu, totus. Duncas creat retza sotziale, intelligèntzia, mèledu sotziale, innovatzione. Insoma est personalmente, intelletualmente e Puru economicamente calincosa de positiva. Duncas a totus is sardos aio. E tando, chin custu auguriu de Alexis ammentamus chi est custu gruppu de traballu, custu accordu chi est traballande pro sa limba sarda e chi de su cale totu faghimus parte ca totus cherimus traballare pro su sardu. Duncas a in prus de mei e de Alexis nci funt Alessandro Mongili chi est unu professori de sotziologia e duncas s'at sighiu meda pròpriu in sa in s'aparitzamentu de de totu sa cunferèntzia e in prus Giovanna Casagrande chi est una femina de gabbale chi est impegnada meda po po torrai a a chistionai sa limba sarda in dogna logu e in dogna manera.
Podimus puru mentovare Bachis Murgia chi nos at agiudau meda pro su situ e Andrea Maccis. E duncas li torramus gràssias a custos pitzocos chi si sun impinnados e chi nos an mutiu a inoche e nois semus presentes e los isetamus como a s'addòbiu imbeniente pro nos contare ite b'at essiu a campu ca custu nos interessat dae custos grupos de traballu chi si sun impinnados